A Chairde Gael, fáilte chuig na Seansálaithe! Is mise Hugh Mac Giolla Chearra agus táim anseo i Club Chonradh na Gaeilge don chéad uair riamh. Ní raibh mé riamh istigh sa pu- sa tábhairne seo aon ráflaí domhsa a bheith istigh sa pub seo are totally unfounded ar chor ar bith. Ní raibh mé riamh ar chúl an bar eh, ag ag tabhairt deochannaí do daoine ag a cúig a chlog ar maidin. Níor tharlaigh sin! Stad ag amharc orm Páraic. Níor tharlaigh sin. Tá mé anseo ar dtús báire le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, bhuel actually tá mé anseo le seomra lán daoine, lán cairde, lán, lán strainséirí but beidh muid ar fad, beidh muid cairde roimh deireadh na hoíche. That's an plan. An b'fhéidir, agus b'fhéidir níos mó ná cairde. No ní bheidh, no sorry. Not not not to get it but to make you feel better. Not to mean he's geansaí. Ach ach an rud is tábhachtaí ná go bhfuil mé anseo le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, ar dtús báire tá mé anseo le Áine Weir. Áine, cad é mar atá tú! Tá mé go maith, um, slut Club an Chonradh. Jesus Christ! Uilig ar uilig an dirt.
Um, seo an chéad uair domhsa. rud ar bith beo a dhéanamh i gClub Chonradh na Gaeilge so tá mé iontach sásta bheith anseo. De ghnáth bíonn mé ag amharc ar dhuine éigin eile ar an stáitse ach anocht tá sé uilig fúmsa. Ó agus sibhse chomh maith yeah. Oh wow no no no is féidir tá a fhios againn cad é an it's like you know bainis where it's like oh no it's faoi an an lánúin yeah no no no it's tá achan rud a dhéanfaimid tá sé faoi Áine it's not ha ha Yeah, bhí, bhí Lucy actually a' rá go raibh sí ag gabháil gúna cosúil le mo cheann a chaitheamh anocht, dúirt mé go mbeinn iontach crosta mar go bhfuil cosúil le, cos like bainis, má thagann duine a bhí gléasta i ngúna bhán ní bheinn sásta so tá mé ag coinneáil súil ort. Listen. Is muid na bridesmaids anocht like. Is bhí, bhí muid ag coinneáil mar na bridesmaids. Ag, ag caint faoi lad nach mbeidh pósta riamh, tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú? Go maith, yeah, yeah. Iontach maith, just eh, from my PTSD, mé all eh, An uair deireadh bhí mise sa Club Conradh was ehm Lá Pádraig anuraidh agus thit mé síos an staighre so ehm just bí aireach gon staighre sin mé all pretty fucking dodgy! Bhuel bhuel hold on, bí aireach faoi na staighrí agus also má tá like what 10 piontaí agat faoin am sin ar thit tú síos na staighrí? I'm sorry níor thit deoir go mo phionta though while bhí mé ag tumbláil síos an staighre.

Má théanns James Connolly chun na troid an rud céanna. Sa Club Chonradh. But an bhfuil cuimhne agat tú cad a dúirt tusa liomsa nuair eh, bhí muid in- because bhí ormsa James a ghlacadh 'na bhaile agus an bhfuil cuimhne agatsa cad a dúirt tú liom. Yeah, An well, rud a bhain well, tú like, ar- look, dim scéal scéal rá mé all chas mé duine éigin taobh amuigh den seo raight agus bhí suim a'd inti so dúirt mise mar wing man maith dúirt mé chuir mé mo lámh tí go mo dhroim so dúirt mé Hugh tá muid ag ceapadh go Coppers so gabhaimid síos go Coppers. Ní hé sin an scéal iomlán. Dúirt tusa tá muid chun dul go Coppers like achan cúig bhomaite agus muid ag fanacht ar taxi nuair nach bhfaca muid aon duine agus mise like James níl aon duine a bhfuil aithne aige orthu i gCoppers. Sílim go raibh James ag pointe go raibh sé chomh hólta. go ndearn sé dearmad nach mbíonn Hugh ag ól agus bhí sé ag déanamh iarracht sort like dallamullóg a chur ortsa like oh no Hugh dúirt muid go raibh muid dul go Coppers. Hugh no cibé cén chaoi bhí muid dúirt tusa i gcónaí nach bhfuil cuimhne agat air and I was like yeah níl cuimhne agam air mar ní dúirt mé é ní tharla sé. Agus look like bheadh aithne a'd ar dhuine éicínt sa Coppers like come on. Ah yeah but like.
Is as Gorumna not fucking.

An téama don oíche seo, I think ar athraigh sé ó inniu cause sílim, sílim bhí muid chun a rá like rudaí gur like bhí dúil againn ina chéile you know tá muid, tá muid cur, so seo é an céadú eagrán do aon duine nach raibh fhios acu. Dá bhfágfadh muid ariamh i samhradh cause le trouble bhí sé sin díreach cause le rud a bhí ansin Jesus Christ Hugh. So tá fíor aithne againn ar a chéile agus yeah yeah yeah yeah yeah.

Ach tá an oiread sin agam le rá faoi. Oh Jesus Christ. Agus fosta, má aontaíonn tú le aon duine de na bratacha dearga sin is féidir libh like cheer a thabhairt fosta just to be like, just le déanamh cinnte go bhfuil siad like accurate faoi Yeah. an duine eile. Yeah. Agus má tá bratacha dearga ag na daoine sa slua b'é b'é Yeah, sin yeah, an yeah.
eh, idir ár n-aon.
Arís, is spás sábháilte é seo, is féidir linn ar fad iad a phlé, beidh sibh i gceart. Fáis as, please, nach tabhairt. Ar- ag tosú le, sílim gur cheart linn tosú le Hugh. O, feck Sílim, me. mé eile, ok, tá brón orm, but leis fhéin is brat dearg é an geansaí sin atá ort anocht.
Gabh mo leithscéal, mo, mo meanies Sorry, dúirt sé Dia.
six pack ar an cúl. Like, come on!

Abair do chéad cheann de na réimis é. Ok. Ok. Ó so seo é mo chéad cheann dtús, alright. Ó Right.
shite. Déanann Hugh rud ar bith fá choinne ábhar ar na meáin shóisialta. Déanann sé ábhar Christy Moore Impressions. Mar gheall ar go bhfuil sé ina freelancer is tá jobannaí a dhíobháil air faoi láthair.
Tá sé sin gas mar dúirt mise a chur bualtaí suas ar TikTok.

Rinn mé Mínigh tú féin. Mínigh mé féin. So rinn mé fógra le haghaidh an Gum Litter Task Force agus má fheicim aon duine le guma coganta sa bhéal s'acu anois! Tá fíneáil go míle euro. Alright. But rinn muid fógra. Bhí muid just ag siúl thart ar an cathair basically being like Cad é sa fuck atá muid ag dul a dhéanamh anois whatever. Agus cinn acu was imagine Luas bhí sé like bit of really greamaithe go raibh mé like greamaithe ar ar an Luas. So bhí orm basically an stanky leg a bhualadh like sa phuball just mise mar seo like i lár cathair Baile Átha Cliath. Imagine an leaid a bhí ag tiomáint an Luas a rá. Literally in front of me ag smaoitiú. Céard sa fuck atá an leaid seo a dhéanamh?

Oh yeah, yeah, God yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, céad faoin gcéad. Tá sibhse i bhfad níos déine ná mise, bhí mise, bhí mise fairly soft in a. Tá aistear agam. Tá aistear, sorry! An notes app sin ar fad! Ok, so tá sonraí agam. So tá mé in ann bualadh, bog ar aghaidh chuig an chéad cheann eile. Fúmsa. Is wannabe hipster thú, maith is maith, agus an, agus tá, tá pointí agam a théann le seo. Dalta, mac léinn drámaíochta. Fáinne agat ar achan mhéar. Tugann tú tacaíocht do na Bohemians. Ólann tú Guinness Zero Zero. Two one faoi láthair, by the way. Téann tú chuig gigeannaí do cheoltoirí nár chuala duine ar bith faofa agus deireann tú i gcónaí go bhfuil siad dochreidte. Tá siad dochreidte! Tá Chinese football unreal! Tá siad ina mbanna ceoil dochreidte! I'd say gur cineál rud céanna a'msa ach gur chum mé ar fhocal difriúil é. Dúirt mé. Ceapann Hugh gur formal wear é Aran sweatshirt. Bíonn sé, sin, sin an rud a bhíonn daoine ag caitheamh ag cruinnithe ag, sa Ghaeltacht, you know. Yeah, yeah, yeah, in Árainn.
Yeah! Nuair a tá siad ag déanamh na Aran sweatshirts. Sa fucking siopa le na síógaí sin a bhíonn acu. Bhí, bhí an oiread sin ionadh orm nuair chonaic mé thú i gculaith cheart ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge anuraidh, bhain sé actually geit asam mar ní, fheicim thú mar dhuine a chaithfeadh culaith ariamh.
Yeah. Yeah, agus sin an rud though, má chaitheann tú rudaí amaidí, yeah, má chaitheann tú rudaí amaidí an t-am ar fad then nuair a dhéanann tú like the bare minimum d'iarracht, bíonn siad like oh my god, sorry, ar chuir an lead seo le léine air, oh wow, léine, léine thar T-léine, wow, oh my god, ar chuir an lead seo. Actually, tá, tá pointe eile leis an hipster rud, agus it's just, um, Board game atá ann. Dungeons and fuckin Dragons! Tá sin class! No, tá D&D class. Tá D&D class. Brat glas, go raibh maith agat.
Yeah, they're thinking of, they're thinking of brat. Brat beige, b'fhéidir. Brat, no, tá D&D class. Bhí mé, bhí mé ag imirt aréir. Níl mé even, níl mé even chun. Brat halloumi.

Yes tá. Sin mozzarella. No, tá halloumi pull. No. Aw Jesus Christ. No, bog ar aghaidh.
Yeah, please Jesus. Right.
Tá mé, tá mé really. So I know more red flags. I think go mbeidh mé really, déarfaidh sé rud éigin, déarfainn go mbeidh agatsa comeback James. Oh Jesus.
So tá Hugh i ndiaidh méid dochreidte airgid a chaitheamh le dhul ar saoire chuig WrestleMania i Philadelphia agus cé nach bhfuil aon ioncam buan aige.
Alright, well fantastic. I don't know. Sin brat dearg.
Cheannaigh mé na ticéidí sin nuair a bhí post agam, just caithfidh mé a rá. Ach tá go fóill mé, tá mé go fóill ag ceannach ticéidí do seónna wrestling eile. Tá mé faoi láthair, tá mé ag dul chuig 8 seó i cuig lá I think faoi láthair is like an féilire ag an pointe seo so ehm Brat Dearg I'd say Brat Mhála I'd say an cineál cúis leis sin damsa ná ní sé even like bainteach le wrestling as per se ach so

Let me speak. Go Glasgow. Ehm, d'fhan mise i dteach Hugh ann agus, ehm, so bhí mé ar, ehm, air mattress agus chuir mé, chuir mé mo lámh siar agus bhuail mé cineál figurine. Agus dúirt sé, Ná buail! Agus dúirt sé ainm agus bhí mé like, what? Dúirt sé, No, tá ainm ar gach figurine i mo sheomra. Agus bhí mé like, what? Céard atá tú ag rá liom? So tá like, what, cén t-ainm a bhí air? Bart?

Seo ceann a bhaineann le inné. Bhí muid ar chlár, bhí muid ar chlár Bhladhaire ar Raidió na Gaeltachta le Áine Ní Bhreisleáin. Yeah, go on Bladhaire!
Hup Áine! Hup Áine Ní Bhreisleáin! Agus rinne Hugh absolute cock de ainm an carthanacht go bhfuil muid ag tabhairt airgid chuige. So, an an carthanacht go bhfuil muid ag bailiú airgid faoina choinne anocht ná an IPSC, Irish Palestine Solidarity Campaign. Woo! Agus ghlaoigh Hugh

an sexual prowess uilig atá ag Hugh ina chuid spéacláirí so go brat dearg atá aige go cineál tá uilig ina spéacláirí so go tá cineál go Samson lena gruaig. Wow bíobla we were going really yeah, yeah. gonna wreck off like... word for word a dúirt siad

Is that how you feel? Yeah, don't- Caithfidh don't- sibh leath an rud a dúirt. Bhfuil aon Leathanbhar. bhrat dearg sa slua do Hugh? Na, coinnigh na lámha síos, coinnigh na lámha síos. Oh Jesus Christ. Right, Áine anois, ab é? Okay, oh Yeah. go- oh God. Tá ceann agamsa and in fairness tá sé le haghaidh an bheirt agaibh. Tá brón orm anois go mbeidh mé ag caitheamh an bheirt agaibh faoin mbus. Cool. I know, but listen, Okay. an chéad bhrat dearg a bhí agam ná go bhfuil an bheirt agaibh go fóill,

to take the hit ag an bpointe sin.
OK, chéad cheann faoi Áine, an ea? Má bhí aon duine riamh anseo ar oíche amach le Áine, Jesus.
No. trí phionta isteach agus níl rud ar bith, níl, níl leithéid ann go home, abhaile. Níl. House party! House party tigh Áine! Up all night!
Up all night! sé ar maidin, seacht ar maidin and then like tugann tú amach like oh cá ndeacha tú? Bhí mé like abhaile, bhí sé trí ar maidin Áine. Ach tá mé chun an locht yeah tá mé chun an locht a chur ar Brat chúpla duine brat! istigh anseo a fhanann amuigh liom deireanach. Tá go leor daoine anseo is iad na daoine deireanacha den oíche atá ina suí Yeah liomsa yeah yeah ag a sé a chlog ar look maidin tá so féidir a beag anseo eng le le give away a body has she I went to my ceapann tú go chuile lá mar a chill like Jesus.

An ceann eile atá agamsa ná, agus seans, seo brat dearg domhsa agus seans go bhfuil daoine ann nach aontaíonn liomsa, ach go bhfuil tú chomh gafa le Friends that it's like a full-on personality trait. Domhsa, I just can't, ní thig liomsa glacadh leis. Daoine a bhfuil agamsa a bhfuil gafa le Friends, it's like a bit of a.

No, níl mini Monica's agam is mini Rachel's. Yeah, go raibh maith agat. No, caithfidh mé seo a mhíniú.
So, agus tá go leor daoine is mise mar an gcéanna, is clár é le bheith ar siúl sa chúlra. Ní hé go mbím i gcónaí ag amharc air, ní hé go bhfuil mé gafa leis, ach tá sé éasca agus is breá liom cláracha atá éasca nuair tá mé tinn nó. tinneas póite nó cibé rud or muna bhfuil mé ag mothú go maith, sé deas a bheith ar siúl sa chúlra, you know? I mean, tinneas póite ortsa achan uile uair a fheicim tú, cos achan uile uair atá mé istigh i do theach tá friends ar siúl ar an telly. Ní fheicim thú ach uair achan dhá mhí, calm down, ok? Ní raibh gá ar bith leis sin. Ó, tá tú ag éirí salty le sin.
An chéad brat dearg eile atá agamsa ná Féile na Gealaí.
Oh no. Just more coincheap. Oh no. Ahh coincheap mór. Umm siúl ar ais ag an tent agus just d'ofráil tú buidéal fíon amach as absolutely nowhere ag iarraidh absolute milleadh m'oíche. Sin an méid a bhí tú ag iarraidh a dhéanamh. Tá neas an cén áit atá agat tú. Tá tú cosúil le kangaroo le but just le Bhí just céim le teacht le amach as mo h-ollacháin. phócaí. No bhí muid i think gur cheannaigh duine éigin sa tsiopa domh é i rith an lae is rinne mé dearmad go raibh sé agam.

Yeah, tá fáilte romhaibh. An chéad cheann agamsa is nuair a téann tú chuig seónna grinn agus ní bhíonn fhios agat cén uair le stad a labhairt. Cos an t-am deireanach a bhí tú anseo, bhí tú ag suí díreach anseo bhuel d'éirigh sé sin leis an set. Bhí ort an ceann seo a lua. Yeah!
Sorry, didn't see him. Mise ag caint faoin bus an t-am ar fad. Ní raibh mé chun rant as an seó a dhéanamh fosta. An t-am ar fad bhí fuirseoirí ar an stáitse agus Áine ag tomhais... Cad a dúirt siad?

Oh wow.
Yeah.
B'fhéidir nach, b'fhéidir nach dtagann tú go Gaillimh minic go leor. Seo é díreach cosúil le mo mháthair. Eh, like ag rá liom, ní bhíonn tú, sorry, d'inis mé duit faoi nuair a bhí leanbh ag mo colceathair. D'inis mé duit faoi an scéal seo? Bhí, bhí, what do you call it, bhí leanbh, so fuair mo chuid colceathair, fuair mo colceathair pósta and then like cúpla mí ina dhiaidh sin chuir mo mháthair eh bhí sí ag caint liom miracle bhí sí bhí sí ag labhairt liom agus dúirt sí ó tá tá leanbh le bheith ag ag an lead seo ag in like seachtain agus like bhí muid ag an bhainis like bliain roimhe sin agus níor thug sí suas é or whatever and I was like ag in seachtain I was like cén fáth nár inis tú go raibh like sé ag súil le páiste like cén fáth nach raibh tú ag súil whatever and no word of a lie dúirt sí well you never call

Shit, fanadh uait. Am I damn dead? Ahh ok, ceann eile ná tá rud atá go mullet. ag Cillian anois sin. Oh yeah, mullet daddy! Brat dearg é sin! Agus
literally sa gcarr amach anseo inniu dúirt sí Oh my god, oh my god, like, um, oh my god. It's like, it's like we'll birch Oh my god, um, oh my god, eh, like, I can do such a good share impression.
Anya. Bhí muid a canú believe, believe le share sa car. Uh, I'm, hang on. Sorry, Anya, Anya, Anya. Jenna, Jenna.
Do you believe in life after love?
There you go, there you go. I can, I can feel something inside yourself. she, she missed the mark on. Bhí James a canú lom go leiscéil. Bhí mu canú uh, cé nóir an bhí mu canú.

Erin!
Erin! Erin is fearr léi pionta Guinness ná James. Agus an rud is fearr faoi seo anois go bhfuil sé ar fad ar taifead so we have proof anois gur tusa. Right, bhfuil muid ag bogadh ar aghaidh ag James anois? I think muid ag bogadh ar aghaidh ar aghaidh ar aghaidh! Yeah, the good stuff!
Tá, I think imigh tusa ar dtús cos you've clearly put a lot more thought into this than.
Ok. Go on, oh jeez. Is níl fhios agam bhfuil fhios aige faoin cheann seo.
Ach nuair atá James ag iarraidh labhairt faoi rud s'aige fhéin. Labhróidh sé faoi fa choinne deich n-uair a chloig agus fiú má dhéanann tú iarracht é a an t-ábhar a athrú téann sé ar ais chuig rud s'aige fhéin. He's like, he's like, but just one more thing, one more thing. Deich n-uair a chloig, níl mé fiú ag magadh. Ach bíonn pointí maithe a'm like. I mean síleann tusa sin. Bíonn, bíonn mé fhéin is Bíonn. Hugh really like ag éisteacht is ag cuidiú don chéad leathuair and Yeah. then it's kind of like, Ok, tá muid ag iarraidh caint faoi rud anois is tá sé fós ag caint faoin rud céanna. Ach then bíonn pointí maithe a'm ar ais dó. So like déanaim dearmad ar rudaí and then tagann pointí maithe isteach i mo chloigeann and then bím like, oh my god, rinne mé dearmad. And another thing!
And rud amháin eile actually. Bhuel dúirt mé an chéad cheann which was an Snapchat. Sin an rud.

an t-am ar fad. Bhuel, is cad é an bro code de chuid How I Met Your Mother. Mothaím Bro code! go go leanann tú é. Seo bro code! Go amach le Mothaím go, la- go gcreideann tú cuid den bhfuil go sin ar nós Bíobla. Gospel, yeah.
Oh. Sin Agus brat in fairness, dearg. an, an póster tá ann ná an uh,

Cad é a deireann sé? Bhfuil. Is Build-A-Bear a bhí ann agus fuair mé mar Secret Santa gift é, ok?
So, yeah! Aww, tá sin Thanks, so guys. cute. So, yeah! So, yes, tá mé ag rá go bhfuil sé i mo sheomra. Sorry, Hugh! Ok, an chéad cheann eile atá agam ná go ligeann sé do Hugh is mé féin an obair a dhéanamh leis an bpodchraoladh. No, no, no!
An é sin fíor, James? An bhfuil sin fíor?

Ok. Caidé do chéad cheann eile?
Sheesh, an é an fucking leath an phionta Guinness a shú? So nach bhfaigheann tú caillte? Like like a breadcrumb trail ón suíochán go dtí'n beár. An tríú An tríú ceann atá agam ná, agus seans go bhfuil seo agatsa fosta, Áine, an seinnliosta sa charr. an seinnliosta ceoil a mbíonn sa charr. Ní ligeann sé do dhuine ar bith eile ceol, tiún a chur ar siúl. No, ní ligeann sé aon duine cur tiún ar siúl. Ceithre uair a chloig go Béal Feirste. Agus ar ais, trí uair ar ais go Baile Átha Cliath ina dhiaidh sin. Ceol tíre Chonamara agus. Ara shut up! Agus chomh maith le sin, ceol faoi briseadh croí. Inniu sa charr d'iarr sé orm amhrán darb ainm. Heartbreak and alcohol a chur ar siúl. Níl mé magadh. Hey, Yeah.
fíor an focal é, fíor an focal é. Ah, sin Ah, Victor Bug hey, Graham. look, tá focal amháin agamsa do chuile dhuine a bhí ag caitheamh anuas ar country music le gairid anuas. Agus sin an focal ná

A chailín! Oh my God. Ok, ok. Doesn't get another. Chéad cheann eile.
Tá eagla orm go ngortóidh mé thú. Huh? Má tá drochghiúmar ort níl tú ábalta é a chur i bhfolach. Bhuel, ó do chairde cibé. I mean, tá, you wear, like.

Ní bhíonn, no is is tusa like your definition like heart on your sleeve so Yeah, a- aon yeah.
rud atá ar siúl whatever. To the point where like ní labharfaidh tú linn uaireanta má tá tú cantalach. Yeah. Do you know? Yeah.
Yeah.
Um, an chéad brat dearg atá agamsa ná I I could f- feiceáil an like an eagla atá ar Dé. Yeah. Eh, nuair atá muidinne ag roinnt leabaidh le chéile.

Antics ar siúl agat? Agus níl mé chun iad, níl mé chun. Yeah. Antics is probably an focal is sábháilte gur féidir liom a úsáid. Bíonn tú giggle leat.
Is maith, is maith liom cuddle leat.
Bhuel actually, an chéad oíche thíos sa Gleneagle i mbliana, bhí mé ábalta an bheirt leaid a chloisteáil béal dorais agus bhí James ag canadh agus Hugh kinda like ag gáire but also like, shut the fuck up. Bhí muid ag giggle leo go leor rudaí. Bhí sibh chomh, oh, what you mean?
Is leithscéal maith é sin. Ok, ok, ná habair rud ar bith eile freisin.
You're really not beating the throuple allegations anseo ar chor ar bith. Bhí mé béal dorais, chuala mé sibh. Bog ar aghaidh, bog ar aghaidh. Yeah, well, this is taking a little. So,
feicfimid now. Má tá James ólta go leor, Ní bheidh sé fiú ag iarraidh labhairt leat ar oíche amuigh, like, déanfaidh sé like blanking ort. Má tá sé chomh hólta sin, beidh sé ag iarraidh damhsa i lár an úrláir damhsa leis fhéin, like, ní labharfaidh sé leat don oíche uilig. Is rinne sé ag breithlá Ruth é an oíche sin, just leis fhéin ar an urlár damhsa, ní fhaca muid don oíche uilig é. Ní raibh sé fiú déanamh iarracht like goil le duine ar bith nó.

An ceann deireanach atá agamsa is brat dearg agus bíonn tú, I know it's brat dearg é, agus corruair le James má tá sé ag textáil daoine, b'fhéidir taobh amuigh de muidinne whatever, corruair déanann sé dearmad text a chur ar ais chucu. B'fhéidir, agus seans go bhfuil allegations de taibhsiú ag tarlú.
Ó, tá an ceart aige. Agus seans go bhfuil sé daoine a bhfuil aithne agamsa orthu agus bíonn ormsa a mhíniú then cé gur lad deas thú, cé an rud amháin a bhí déanta agat ná iad a ghostáil an t-am ar fad.

No, níl brón orm actually, no, sorry. Cuid sa phúca! Sílim just sula gcríochnaíonn muid gur cheart dúinn iarraidh ar dhaoine má tá duine ar bith atá brat dearg acu fúinn teacht aníos. Tá as agam go raibh cúpla duine grogaí cúpla rud a rá. Go raibh Róisín na Gaillimhe goitse suas anseo. Come on, I don't know what you know.
What's I can Tá ceann aici, come on, come on. Goitse leat.

Obsessive type í. Yeah. Obsessive personality. Listen. Yeah, tá kinda, yeah, bím gafa le rudaí. Yeah, Yeah. sílim gurb é Harry Potter an ceann is faide a chuaigh ar aghaidh ach yeah, bhí, bhí Twilight, bhí High School Musical. I'm sorry, but bhí Aoife gafa le One Direction liom. Chuaigh muid Yeah. ag na ceolchoirmeacha le chéile. Eh, So, Áine, bí ionraic, an bhfuil tú gafa liomsa agus le James? Come on now.
Muna raibh tú ag caitheamh an geansaí sin bheinn. What the fuck? Ah no, caithfidh muid, sílim gur gá dúinn brat amháin glas a thabhairt don bheirt agaibh anocht. Mar gheall go bhfuil muid ag an chéad eagrán. Caithfidh mé rud éigin deas a rá fúibh. Ok.
Agus sin é go bhfuil mé iontach buíoch gur tháinig an bheirt agaibh isteach i mo shaol mar go bhfuil. Ok, go raibh maith agat. Tá cead agat é a rá. Tá cead agat é a rá. You have the pass. Gabh mo leithscéal. Tá mé iontach buíoch because tá beirt dlúthchara agam anois agus thig liom a rá i gcónaí go ndearna muid rud éigin iontach speisialta le chéile agus tá 100 eagrán déanta againn le chéile so grá, grá mo chroí sibh. Grá mo chroí sibh, honest to God. Yeah. Yeah.

Cuireadh bratach glas ag Áine go bhfuil sí le Cillian ar feadh deich mbliana agus tá sí ag 'speáint an bóthar ceart dhom fhéin agus Hugh le cé chaoi a bheith i gcaidreamh álainn deas fiú le mullets ann. It's it's No no is is breá liom sibh agus tá mé ag iarraidh céad eagrán eile a dhéanamh so sin é. Céad na gcéad. Sin atá mé ag iarraidh a dhéanamh.

ó like b'fhéidir like seachtain nó dhó ina dhiaidh sin I was like tá siad seo ag gabháil a bheith mar pháirt de mo shaol go deo na ndeor. I'm literally like ní, ní, ní chreidim go bhfuil aon am nach mbeidh muid sa seans ann ar, ar an mbóthar le chéile, Aww. céad faoin gcéad. I'm like Yeah. seo é anois, this is just mo shaol anois agus Yeah. tá mé chomh sásta go bhfuil sibhse mar pháirt de 'cause ní bheinn in ann é a dhéanamh le aon duine eile ar chor ar bith.

Tá duaiseanna galanta againn ó Chomhlacht Puball na gCéadfaí mar a dúirt. Tá bar tabs againn don áit seo. Tá geansaithe Raidió Rí-Rá againn. B'fhéidir buideal Prosecco istigh ansin chomh maith. So go leor stuff deas. So tugaigí bhur gcuid airgid don chúis iontach seo agus beidh.